Chuzi kaye ndabwera ndi nkhani pano nkhani ya chisoni kwambiri nkhani yokhudza kwambiri kunena kutino a sister amene tikuwaona pa screen pathupa ndi zonena kuti apangidwa chipongwe ku Blantyre eti ma guys kuwaphatu nde kuti kuwapha kwake kuchita kukhikha ndi chingwe pa khosi pa kumanga ngati kuti mwina mwake akumanga mbuzi amwene zosayenda ulo ndi pang'ono pomwe kumanena kuti anapalamulanso chani analakwa chani sister wa kuti mwina mwake apangidwe chipongwe cha mtundu wotero mundilole ndifotokoze bwinobwino kuti iwo ani ndani nanga izi zachitika kutino iwowatu nde kuti dzina lawo ndi a Atughanile Chomo Ameneyuyutu ndi zoti anali doctor monga mmene tikuonera mmene avalira ndipo amagwira ntchito ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Sanagwireko ntchito kwa nthawi yayitali yayi kungoyamba nde kuti no mu mwezi wa January chaka chino kumazafika pano pamene tikunena pano ndi zonena kuti wak ndi mmene anakhala ngati wakhala akugwira ntchito ngati doctor career yake inali itangoyamba kumene kuti iyambe kushaina. Now kwapezeka zonena kuti no mamawa wa lero kumene amakhala nde kuti ndi ku Mount Pleasant ku Blantyre kumene koko kwapezeka zonena kuti no basi anthu kufika ku nyumba kwake kupanga check akumpeza nde kuti munthu uja watani ndoti waphedwa kumene kuchako ammanga chingwe pakhosipa kudzatiye kummanga manja ake ndi kudzammanganso chani miyendonso kumadabwa zonena kuti what is, what is happening nawo tikamakamba zonena kuti kummangako musamaone ngati kuti kuti kapena mwina mwake kummanga kuti nawo anammangira ndi kuti azikhweze chani chani mm -mm. zofika ngati kummanga kuti no strangling the person eh? kumukhika ndi kuti ndi chani ndi chingwe chija pakhosipa anyways tisapange conclude kunena kuti mwina mwake wakhikidwa choncho chanchanchani kapena chani komano akunena kuti ammanga ndi chani ndi chingwe zomwe zikutanthauza zonena kuti tingodikirabe postmortem akapanga nde kuti no uh, motem ija kumpanga test postmortem ija kuunika bwinobwino thupili kuti kodi apapa chimene chinachitika ndi chani azapereka ripoti bwinobwino kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani komano so far ma details amene akubwera amene ampezera munthu ampeza ndi chingwe pakhosi kuzampeza ndi kuti manja omangidwa komanso miyendo yotani yomangidwa zosayenda ulo ndi pang'ono pomwe ndi kuti anali atatisiya nthawi imeneyo nawo uh, ndi zinthu zonena kuti iyeyu sizoti anali munthu wamkulu kuti bwanji kuti kapena kumakafika mazaka kapena 40 50 ayi so she was just a young woman akuchoka ku sukulu and wagwira ntchito for about 7 months ngati doctor ku Kamuzu uh, ku Queen Elizabeth Central Hospital and iyeyo anali ndi zaka 28 only 28 ma guys hmm? zaka 28 kaliya yake ija asanayambe kuidyera after kuphunzira all throughout kumazafika ndi kuti wamalizano kungoti akayambe kugwira ntchito 7 months working basi munthu akupezeka zoona kuti atani akuphedwa zija zosayenda zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe anyways ma guys nkhani zomwe zachitika ndi zimene zizi zachitika kutino ku blantyre izi zikuchitika pamene ndekuti mukhotiso mukulowa nkhani ina yokhuzana ndi malemu victoria bobe amene anaphedwanso ku blantyre e Ndikuti mudzafananize nkhani za malemu Victoria Bobe ndi nkhani ya uyuyuyu e Muona zonena kuti ikufanana mu zina ndi zina, inde zina ndi zina ikusiyana koma ikufanana. Ikufanana motani? Hmm? Atuhanire amagwira ntchito ku Queen Elizabeth hospital kumeneko nditu ku queens ku blantyre kubwera ndekuti nayeso uyuyu victoria bobe amagwiraso ntchito kutino ku queens komwekoso mwaiona imeneyo victoria bobe anali doctor and atuhanileso ndani doctorso mwaiona now victoria bobe sizoti anafa pa ngozi kuti anachita kapena ngozi ayi victoria bobe Anapangidwa chipongwe, anatisiyamo ena atapita kukamupha, kumuwombera ndi mfuti nditu, kumuwombera ndi mfuti pa! Kutino? Osati ku msewu, osati ku chipatala, kuntchitoko, anamuwombera nde kutino? Kunyumba kwake, ku chigumula kumenekoko. Mwaiona imeneyo? uyuso ndekuti atuhanileso sizoti wafa kunena kuti anadwalika kapena chani ayiso wachitaso chophedwaso eh? ndikuti kupanga zimene tikunena kankhika ndi zina zotezo tiona bwinobwino mmene angabweresere postmortem results kuti zayenda motani komano ndekutino waphedwa waphedwa kutino waphedwa tikuteko ndekutino kunyumba kwakeso osati kuchipatala kuja kuntchito koma kunyumba kwake nde why are you targeting ma doctors Chuchitika ndi chani? Chabwino aja a Victoria Bobewa panopa nkhani yayamba kumasongola ku court ko. Tikhala tikukupatsaninso update imeneyo chaposachedwa pompa, komano its just very very sad and concerning chifukwa ngati dziko apapa nde kuti tikuluza mwaona tikuluza kwakukulu and kuluzako chifukwa cha tizimbalangondo tinatake tomweno tikupezeka zoto tikutani tikuwaphano anthu ofunikira ngati amenewawa tikamakamba zoluza ma guys look at the qualification ya anthu amenewawa kapena ndiye kuti no ma career a anthu amenewawa a Tuhanili anali doctor mwayiona imeneyo ndiye kuti no Bobenso anali chani doctor osamagwira ntchito osangoti chipatala chaching'ono amagwira ntchito ku queen elizabeth central hospital chipatala chachikulu kwambiri kuti no chigawo chakumwerako meaning kunena kuti no ngati zavuta kaya ndi ku Mulanje kaya ndi kuti no kaya ndi ku thyolo zipatala zakumeneko zavuta refer matenda aakulu amapezeka kuti atumiza ndekuti kuchani ku queen elizabeth hospital kuti akalandile chithandizo kumenekoko and here we are kumene kujako ma doctors amene akuyenera azipezeka kuti akulandila kupereka chithandizowo ndi amene nde kuti akuphedwa akuphedwa ndi tianthu topanda ntchito mu society so ngati titero munaona ma guy aja amene anapha victoria bobe aja those people analibe career ina iliyonse yonena kuti tinganene kuti no anali ndi phindu ku dziko lathu linoli ngati dziko la malawi analibe phindu lina lililonse. Instead of so kunena kuti mwina akhaleko aphindu, anapezeka kuti kusowekeranso phindu kwawonso anatipheranso so munthu so wonena kuti ofunikiranso. Mwaiona imeneyo? Victoria Bobe anali dolo tu kwambiri. She was a star makamaka ngati ku nkhani ya gynecology. She was a very brilliant gynaecologist kufika point yonena kuti even amakaphunzitsa ku university kuti akaphunzitse ana ena kuwagawira ukadaulo wake and then anatiphera munthu ngati amene uja we lost in that way mwaona ndekuti anthu amene akufunikira mathandizo ena ake kumbali za ku gynecology something in that sector akafuna kuti akalandire mathandizo ku Elizabeth Hospital ndiye kuti no tachepetsano ndiye kuti ma personnel anthu ogwira ntchito kumene kuja tinachepetsa pamene chani Victoria Bobe anapezeka kuti waphedwa now here we are msungwanayo mzimayiyo akupezeka zoona kuti akuphedwa and this is so much painful you know the way she is she, is- she was just from nga- kukhala ngati angochokera kaya ndi ku school the way mmene zikuonekera for kuti wagwira ntchito nde kuti for about seven months zikuonetsa kuti no chaka ndi chomwe sichinathe sanathe chaka amene iyoyo wapezeka kuti waphedwanso ndi tianthunso topanda ntchito tima serial killers timbava timene kuti kuti mungatipeze simungationanso tionera kuti no takapuntha buyenso ngati to mwaiona so sad tachepetsanso nde kuti no chiwerengero chama doctors pamene paja nde kuti pachani pa queen elizabeth central hospital ku blantyre chigawo chakumwera pamapeto penipeni ifeyo chimene tikuyembekezera nchonena kuti apolisi apapa agwire ntchito yawo mothamanga kwambiri agwire anthu amene apanga chipongwe chimenechi and timve kunena kuti no chifukwa chani why it is wrong because pamapeto peni tikati tikhale pansi ndikumayang'ana no kuno kuti no mwayambanonso pano kumapanga targeta azimayi eti mwayambanonso pano kumapha no nde kuti ma genen ma women gender based mufuna muzibwera no gender based violence eti eh kukhala ngati tiziro wanga wa south africa imene mangokhala yonse maminiti o- maminiti ochepa mzimayi waphedwa maminiti ochepa mzimayi waphedwa tiziro wano kumene koko and then you are targeting very very important women like this this is very very sad apolisi mugwira ntchito yanu apapa otherwise apa nde sizinayendepo we know kunena kuti no amene yuyuyu msungwana uyu anali nde kuti ndi family yake anali nde kuti ndi okondedwa awo anali nde kuti ndi anthu amene amagwira nawo ntchito anthu amene ndi kuti amakhala nawo bwino maneba ndi anthu ena oterowo This is a big loss to them, mawu athu sangathe kufotokoza bwino bwino mmene anthu amenewawa akumvera, only iwowo ndi amene akudziwa kuti akumva motani, so we are very very sorry and we pray for you kunena kuti Mulungu athende kuti kukupatsani mphamvu pamene mukulira imfa ya okondedwa wanu a Thuhanire Jomo komanso ndi kuti tikupempherera mzimu wa msungwana ameneyu kuti ukause mu mtendere osatha. Chuzikayi.